Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
A gbapụrụ mgbọ egbe taa dịka ndị ọrụ ngo ndị na-eme njegharị iwe nọchibidoro isi ụlọ ọrụ ego dị n'Abuja ma jụ ka onye minista ala anyị nke na-ahụ maka okwu ego Doris Uzoka-Anite banye n'ime ụlọ ọrụ ahụ a ga-echeta na ndị ọrụ ngo ahụ boro ebubo na ọchịchị etiti akpọọla isi ekwe nkụ ịkwụ ha ụgwọ ọrụ ha rụrụ ndị omekome aha mmiri chukwu ha bụ bandit wakporo ọtụtụ ụlọ ụka ụnyaahụ n'ime obodo Kurmin Wali nke ọchịchị kansụl Kajuru n'ime steeti Kaduna ma tọrọ ndị ụka Kraịst karịrị otu narị otu tanka bu mmanụ fuel nọrọ dakpu ihu n'ala n'elu akwa briji Tincan nke dị n'Apapa steeti Legọs ọtụtụ mmadụ gbapụrụ ozugbo nọrọ n'okpuru akwa briji ahụ chewe ọtụtụ bọket ha na-ekuju mmanụ fuel ahụ n'atụghị egwu ọkụ ọgbụgba ịmịkpọ ha dịka azụ otu pati PDP akwala emo gaa n'ebe gọvanọ Fubara Peter Mba Oborevwori Eno na ndị ọzọ ma gwa ha na akwa mmakwaara ha ka na-amalite amalite a ga-echeta na pati APC nọrọ na nso nso a kwuo na ha agaghị enyepụ akwụkwọ ikikere iji aha pati APC zọọ ọkwa gọvanọ gaa n'aka ndị gọvanọ sonyere pati ahụ ewezụga ma ha nwetara mmeri na primaries osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar agwala ndị nkwado ya na ha kwụsị ịkatọ Peter Obi ma ọ bụ ya onwe ya n'ihi na nke ahụ bụ uru nye ndị APC sinetọ Ned Nwoko akọwala ugbu a na ihe mere o jiri nwụchie enyi nwaanyị Regina Daniels Ann bụ maka na ọ nọ n'isi ite ime nwa ya nwoke ma gbuo nwata ahụ a na-amụbeghị a gbapụtala otu nwoke gbara afọ iri abụọ na itoolu n'ụlọ ikpe dị na Lagos n'ihi ebubo na o setere onyonyo vidiyo n'oge otu onye uwe ojii nọchibidoro ụzọ ma na-anara aka azụ Akimbile Mohammed ka a nwụchiri n'abalị itoolu nke ọnwa gara aga dịka ndị uwe ojii boro ya ebubo imetọ na ịdọka uwe onye uwe ojii n'oge ehihie ụbọchị ụka gara aga otu onye inspektọ ndị uwe ojii nọrọ na Port Harcourt gbaa ndị ogbo ya egbe n'oge ha nọ n'ọrụ gbagbuo otu onye n'ime ha ma merụọ otu onye ọzọ ahụ ka ọ dị ugbu a anwụchiela onye uwe ojii osochi egbu ahụ Victor Okus ndị bi n'obodo Ataroga obodo nwere oke ala n'etiti ya na steeti Ebonyi na Benue eriela mbọmbọ ugbu a dịka ndị omekome ekpe egbe a na-apụghị ịkọwapụta ndị ha bụ wakporo obodo ahụ ma gbuo ọtụtụ ehi n'isi ụtụtụ ụbọchị ụka gara aga onye ọgụ egwu Portable enwerela onwe ya pụọ n'ụlọ nga ugbu a dịka ọ nọrọ ebe ahụ ihe ruru otu izu ụka n'ihi ebubo izu ohi na imebisi ihe ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja achabiela ikpe ma chụpụ Julius Abure pụọ n'oche ọrụ dịka onye isi oche pati Labour nye ụlọọrụ INEC ntụziaka ịnabata aha sinetọ Nenadi Usman dịka onye isi oche ọhụrụ pati ahụ otu onye ọnụ na-eru n'okwu Jide Ojo akọwala ugbu a na Peter Obi ka ga-apụ pati ADC sonye pati ọzọ tupu ntuliaka elu afọ 2027 ya bụrụ na o nwetaghị mmeri iji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala Ọ gara n'ihu rụtụ aka na Atiku chọrọ ịbụ onye ga-eji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala mana n'oge o sonyere pati ADC enweghị onye omeiwu maọbụ onye gọvanọ so ya wee bịa ememme ahụ mana n'oge Peter Obi sonyere pati ADC ndị sineta anọ ndị omeiwu nnọchite anya etiti mmadụ iri na isii ọtụtụ ndị omeiwu n'ogo steeti so ya wee bịa ememme ahụ ndị uwe ojii ekwugharịala ugbu a ma kweta na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu wakpọrọ ọtụtụ ụlọ ụka dị na steeti Kaduna n'ụbọchị ụka gara aga ma tọrọ ndị ụka karịrị otu narị na iri ise mana a na-ebo ebubo ugbu a na n'oge onye kọmishọna ndị uwe ojii n'ime steeti Kaduna bịara nleta n'ụlọ ụka ndị a nke a mekọtara na o nyere iwu ka mmadụ niile gbanyụọ ekwentị ha ma ghara ise onyonyo vidiyo maọbụ nke foto ndị agha soja mmadụ ise anwụọla pee dịka onye yi ogbunigwe n'ahụ ya wakporo ụgbọala ha n'ime steeti Borno ụnyaahụ onyeisi ọkaikpe steeti Rivers Chibụzọ Simeon Amadi ajụla ịnabata arịrịọ ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers ịchụpụ Siminalayi Fubara na osote ya ọkammụta Ngozi Ọdụ pụọ n'oche ọrụ ha ọ kọwara na ya apụghị imezu nke ahụ ka ọ dị ugbu a n'ihi na ụlọikpe amachibidola ya imezu arịrịọ ha otu onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Stephen Kefas akọwala ntọrọ ndị ụka Kraịst ahụ n'ọchịchị kansụl Kajuru n'ime steeti Kaduna dịka nke na-eme kwa ụbọchị ọ rụtara aka na ihe mere nke mere n'ụbọchị ụka gara aga jiri hie odo bụ maka na ọnụọgụgụ ha buru ibu n'ihi na n'ime ọchịchị kansụl Kajuru na Chikun ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu na-atọrọ ndị bi n'ebe ahụ kwa ụbọchị ọ gara n'ihu kwaa arịrị na ndị bi n'ebe ahụ enweghị ụlọ akwụkwọ ọbụla okporo ụzọ dị mma ọkụ eletrik ya fọdụzie inwe ụlọ ọgwụ maọbụ nzirịta ozi netwọk e ji eme oku ekwentị otu nnụnụ nke wakporo ụgbọelu Air Peace taa egbochiela ha ifepụ n'oge site Lagos gaa Port Harcourt Onyeisiala mba US Donald Trump nọrọ taa n'ime mba Switzerland kwughachikwa ya ọzọ na ndị ụka Kraịst n'ime mba Naijiria ka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu na-egbu ha n'ọtụtụ puku ọnụọgụgụ ụlọikpe ukwu dị n'Oyigbo Port Harcourt akwụsịtụla atụmatụ ịnụrụ mkpesa Fubara na osote ya mere banyere atụmatụ ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers ịchụpụ ha pụọ n'oche ọrụ ha ụlọikpe ahụ kọwara na ha ga-echerekwa ruokwa mgbe ụlọikpe mkpegharị chabiri ikpe nye mkpesa abụọ e webatara n'ihu ha Onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onyeisiala Daniel Bwala ekwuola hoohaa na Siminalayi Fubara bụ onyeisi pati APC n'ime steeti Rivers ma rụtụ aka na Nyesom Wike abụghị onye otu pati APC. Ndị isi otu jikọtara ndị ndịda na ndị middle belt ala anyị akatọla ntọrọ ndị ụka Kraịst karịrị otu narị n'ime steeti Kaduna ma kpọọ oku ka a tọhapụ ha ozugbo. Okporo ọkụ eletrik ala anyị akụọla afọ n'ala taa naanị ka o mere izu ole na ole nke ikpeazụ mere n'abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa gara aga. otu nwata nwaanyị gbara afọ iri abụọ na asaa Esther Kwaji sitere steeti Nasarawa asụọla ukwu n'ala ma nwụọ n'oge ọ na-eri nri na nke enyi ya nwoke dị na Dei-Dei n'isi obodo ala anyị Abuja enyi ya nwoke ahụ nke a na-apụghị kọwapụta aha ya ugbu a kpọrọ ndị ezinụlọ Esther ka ha bịa hụ ihe merenụ n'ụlọ ọgwụ dị na Kubwa ma ozugbo o mechara oku ekwentị ahụ ka o riri mbọmbọ
ọgwụ na bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo